alfredo bowman anali sing'anga wochokera ku honduras iyeyo anatchuka kwambiri pa dziko lapansi chifukwa chochiza matenda ngati edzi tb komanso khansa koma zomvetsa chisoni nkuti sing'anga ameneyu anamwalira imfa yodabwitsa anamangidwa ndi apolisi kenaka anakafera ku ndende Kodi chenicheni chimene analakwa kuti mpaka aphedwe chinali chani? Mr. Bowman anabadwa 1933 mdziko la Honduras. Agogo ake anali sing'anga ndipo anayamba kuphunzira luso lakeli kuchokera kwa agogowa. pamene anali wang'ono bowman samakonda kugwiritsa ntchito mankhwala achizungu nthawi zambiri amati akadwala ankazichiza yekha pogwiritsa ntchito zisamba mkulu ameneyu anachirapo ku matenda amaso asthma komanso diabetes pogwiritsa ntchito mankhwala amene anapanga yekha mchaka cha 1980 bowman anatsegula chipatala ku mudzi kwawo ndipo ankagulitsa mahebo osiyanasiyana anthu ambiri amene anathandizidwa ndi iyeyu ankaperekera umboni kunena kuti anachira ku matenda a misala khansa komanso tb timaona masiku ano tili ndi maprofeti komanso asing'anga amene amachita kremu kuti amachiza matenda ena amabwera pa wairesi nkumaperekera umboni kuti ineyo kuti ndichire ku matenda akutiakuti anachitisa ndi profeti uje komanso ineyo kuti ndilemere anachitisa ndi sing'anga wakuti wakuti timamvanso ena kunena kuti ineyo ndinachira ku diabetes ngakhalenso ku khansa chifukwa cha maranatha natural healing ministries mr bowman atatsegula chipatala kumudzi kwawo mchaka cha 1980 ankagulitsa mahebo ndiye panali anthu ena amene anachira ku mahebo amenewa ndipo ankaperekera umboni kunena kuti iwowa anachizidwa ku matenda ngati misala tb komanso khansa nkhani imeneyi inachititsa kuti anthu amaiko ena kuphatikizanso america amve mbiri yake ena anayamba kumuyendera nkumakagula mahebo amenewa ndi nthawi yakenso imeneyi pamene matenda a edzi anayamba kufala mdziko la america monga tikudziwa kuti matenda a edzi kuti ayambe pa dziko lapansi pano zinadziwika ku america ndi nthawi yake inali imeneyi imene Bowman anatchuka kwambiri. Anthu ambiri anamwalira, kudwala komanso kusowa mtengo wogwirira ndi matenda a aids. Nayenso Bowman anaganiza zosamutsira chipatala chake ku New York City m'dziko la America kumene anayamba kuthandiza anthu odwala aids. Panali chaka china chake ku Malawi kuno kunabwera mkulu wina amene amagulitsa mchape anthu ambiri odwala edzi anathamangira kumeneko poganiza kuti achira bowman ataona kuti matenda a edzi akuvuta kwambiri ku america mzaka za ma 1980s anachoka kwawo ku honduras ndikupita kumakakhala ku new york city kumene ankachita za using'anga zake ankapanga claim kunena kuti ineyo ndimachiza matenda a kansa ngakhalenso aids anthu ambiri ankapita kukagula mahebu ake amati akamwa ankachira ndipo akachira choncho ankaperekera umboni pa nkhani imeneyi mchaka cha 1987 apolisi aku america anamanga sing'anga ameneyu ndikuyamba kumuzenga mlandu wogulitsa mankhwala opanda license Atapita ku khoti, anam'panga bani kunena kuti asadzachitenso za using'anga mu mzinda wa New York. Mr. Bowman analemekeza chigamulo chimenechi ndipo anasamukira ku Los Angeles kumene anapanga ubale wabwino kwambiri ndi ma celebrity. Mwachidule ndikuwuzeni kuti atamuthamangitsa ku New York City n'kupita ku Los Angeles, anayamba kumathandiza anthu otchuka kwambiri ku America kumeneko, oyimba, andale ngakhalenso ma actor mkulu ameneyu anathandizapo anthu otchuka kwambiri ngati steven seagal actor john travolta eddie murphy komanso mu 2004 michael jackson anagulapo mahebu a mkulu ameneyu ndi kuchira anthu onse amene ndatchula pano ankabwera poyera ndi kuperekera umboni kunena kuti ife kuti tichire ku matenda akuti akuti tinakagula mahebu a bowman ndipo titagula choncho tinachira nde nkhani imene inakhala ngati kuti inatchuka kwambiri mdziko limeneli la america pali mwambi wina wake umene timagwiritsa ntchito kumalawi kuno kunena kuti pamene pali njuchi pamakhalanso uchi kapena pamene pali uchi pamakhala njuchi ndiye ngakhale bowman ameneyu anthu ena amasangalala kunena kuti ayi ife tachira kumatenda akuti akuti achina steven seagal amenewa achina eddie murphy ngakhalenso michael jackson kumasangalala kuti akuchizidwa ndi mkulu ameneyi panalinso anthu ena amene samasangalala in short ndikuwuzeni kuti nkhani ngati imeneyi sinasangalatse makampani opanga mankhwala inu mukudziwa kuti matenda ena amene timadwalawo amachita kulengedwa ndi akatswiri a sayansi posachedwa pompa tamva za covid-19 nthenda imene inayambira ku labotale mdziko la china makampani amenewa akapanga matenda choncho amatiopseza ife kuti tizikhala mwa mantha iye muzibindikira nyumba covid-19 ndiyopsa kwambiri amatiuza choncho nde akatero amapanga jakisoni kapena mankhwala ndi cholinga choti tizigula tikagula choncho iwo amalemera taonapo makampani ambiri amene amapanga jakisoni wa ujeni wa covid-19 alemera kwambiri pano pali mabilioneya ndiye zimene amachita sing'anga ameneyi pomachiza anthu kumatenda ngati kansa komanso hiv zimapereka chiopsezo cha bizinesi imeneyi pharmaceutical business imapanga ndalama zambiri mabiliyoni mabiliyoni a ndalama pakutha pa chaka ndiye mkulu ameneyu atangoyamba kumachiza matenda ngati tb kansa aids ndi zina zotero makampani amenewa komanso maiko anaona kuti apapa tiluza misonkho komanso tiluza ndalama zambiri chifukwa anthu ambiri azingothamangira kwa iyeyu ndikumakapeza mankhwala then ifeyo tikhala anthu opanda ntchito ndikupatsani chitsanzo kuti panali oyimba wina wake wotchuka kwambiri wa ku america lisa lopez aka left eye nayenso anathandizidwapo ndi mr bowman ankadwala matenda amene sitikuwadziwa bwino koma iyeyu anathandizidwapo ndipo anabwera poyera ndi kuvomereza kuti sing'anga ameneyi ndi odalirika pofuna kumuthokoza iyeyu anayamba kupanga filimu yodziwitsa anthu za sing'anga ameneyi mmene ndakuuzirani kale kuti zimene amachita mkulu ameneyu pali maiko komanso makampani ena amene samasangala nazo ndiye nkhani yake simamveka ngakhale pa jazira pa cnn pa bbc mawailesi onse akuluakulu aku western medias uku ngakhale mawailesi onse pa dziko lapansi akuluakulu samafuna kulengeza za, za nyamata ameneyu za bambo ameneyu chifukwa chonena kuti amaopa kuti aluza business ndiye woyimba ameneyu lisa lopez atachira ku matenda ena ake amene anathandizidwa ndi mr bowman anaganiza zopanga filimu yoti adziwitse dziko lapansi za kufunika kwa sing'anga ameneyu patangotha masiku ochepa atalengeza za mishoni yakeyi oyimba ameneyu anachita ngozi ya galimoto ndi kufera pomwepo panalinso oyimba wina waku america konko rapper nipsey hussle nayenso anachira atathandizidwa ndi mkulu ameneyu pofuna kuthokoza anayambanso kupanga documentary yofuna kuwadziwitsa anthu kunena kuti kuli sing'anga wina wake amene akhoza kuchiza matenda a edzi ngakhalenso kansa koma nayenso anafa mwadzidzidzi anaomberedwa ndi kufera pomwepo mchaka cha 2019 apatu mukhoza nokha kuona komanso kudabwa kunena kuti zinatheka bwanji anthu awiri amenewa oyimba otchuka awiriwa kufa imfa yosadziwika bwino atangoyamba process yofuna kumutchukitsa mr bowman lisa lopez anali oyimba otchuka kwambiri ambiri timamudziwa ndi dzina loti left eye iyeyo atangoyamba kupanga filimu imeneyi ya mr bowman patangotha masiku ochepa chabe ngakhale one week sinathe anachita ngozi ya galimoto ndikufera pompo nayenso oyimba wina wa ku america rapper nipsey hussle nayenso ankapanga documentary ya mr bowman koma anaomberedwa mosadziwika bwino nayenso ndikufera pompo umenewu ndi umboni onena kuti panali anthu ena ake amene samafuna kuti sing'anga ameneyu adziwike pa dziko lapansi ngakhale bowman anayesetsa kutsegula zipatala nkumagulitsa mahebu akewa aboma sankamulola kuchita izi ponena kuti analibe laisensi pa 28 meyi mchaka cha 2016 alfred bowman anakwera ndege yochokera ku america ndi kumapita kwawo ku honduras atafika pa airport apolisi anammanga pa mlandu wozembetsa ndalama pa chingerezi timanena kuti money laundering nkhani imanena kuti mudziwe pa airport amakusecha ere nde uja atafika pa airport paja anampeza ndi 37000 dollars ndalama imene inali mchikwama chake nde apolisi anamugwira nkukamutsekera ku ndende tsiku lina pa 6 august iyeyu anangoyamba kudwala mwakayakaya muselo muja akuti apolisiwo anamutenga mgalimoto kuti azipita naye ku chipatala mukunena kwawo akunena kuti amadwala chibayo nde ali mkati mopita naye ku chipatalako iyeyo anamwalira imfa ya sing'anga ameneyu inadzetsa mpungwepungwe ku honduras masapota ake anayamba kumanena kuti mr bowman anachita kuphedwa ndi boma pofuna kumutseka pakamwa nanga si iyeyu amachiza matenda oopsa matenda a aids matenda a kansa tb ngakhalenso matenda ambiri oopsa ndiye boma komanso makampani opanga mankhwala sanali okondwa kuti iyeyu azichiza matenda amenewa chifukwa makampani amafuna business ndikuwuzeni panopa kunena kuti matendawatu ndochita kulenga matenda a edziwa kaya matenda achani ndochita kulenga matenda amenewa kuti athe anthu ena akasauke america ija kaya ndi britain kaya ndi germany kaya ndi chani maiko amenewo amene amatipangira mankhwala amene aja kaya ndi ma arv chani akhoza kusauka so amafunabe kuti matenda aja azipitilira ndi cholinga choti iwo azilemerabe nde bowman anali ndi mankhwala amene amachiza zimenezi ndiye chifukwa chake maiko anayamba kudana naye anamugwira pa airport chifukwa cha 37000 dollars ndikukammanga kenaka akuti wadwala chibayo kenaka wamwalira palibe umboni oti iye anadwala chibayo koma apolisi ndamene amatiuza zimenezo